Ndị be anyị ekelekwa m ụnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụla ibe ya efula abụ m ụkọchukwu Nnewi Diocese na-arụ ọrụ na Chicago Archdiocese um, ọchịegwu um, ụfọdụ n'ime ụnụ nwere ike ịma maka Fada Peter Charity Organization um, ọtụtụ amarakwa ya mana ọ bụrụ na ị mataghị Google ndị na-eji AI tata ọ ga-agwa gị i dee Fada Peter Charity Organization ọ ga-agwa gị nke ọma gbasara anyị um tata abịaghị m ikwu ogologo okwu gbasara Peter Charity Organization mana ihe m bịara bụ itinye aka na iwu ụlọ ngalaba nke ya asụsụ Igbo nke bụ otu n'ime ihe ndị otu Fada Peter Charity Organization na-akwado ya bụ ma gị tata ka i sonye anyị na Facebook anyị na YouTube anyị ka anyị chegbakọ aka ọnụ gịnwa bụ nwafọ Igbo ọkacha gịnwa bụ onye nkụzi na-akụzi Igbo gịnwa chiri echichi na Igbo onye nze na ọzọ ikekwe na e nwere ihe ụfọdụ ị chọrọ ka a kụzie ka ndị mmadụ mara tata bụ ohere ọma anyị nwere ka anyị gbakọọ ọnụ dịka otu ezinụlọ ndị na-akwado asụsụ Igbo e nwere ọtụtụ ndị na-akwadoro Igbo ihe dịka ndị kwadoronụ wee laa mmụọ F.C. Ọgbalụ anyị ma ya ọfụma ọtụtụ n'ime anyị ma ya ndị mere Igbo anyị ma Chinua Achebe Chinua Achebe o sokwa na ndị kwadoro Igbo na ọgụgụ m ugbu a nwanne anyị nwaanyị Chimamanda Adichie o sokwa na onye na-akwado Igbo n'ụdị nke ya ọtụtụ mmadụ Pete Edochie Pete Edochie anyị ma ya ofụma dịka onye na-akwado asụsụ Igbo ọ kwado makwa Peter Ejiofọ Prof na-akwado Igbo na ọtụtụ ndị ọzọ n'otu dị iche iche na-akwado asụsụ na omenala Igbo ọ dịkwa mkpa nnukwu gị nwa bụ nwa afọ Igbo ka i sonye n'ịkwado asụsụ na omenala Igbo ị nọ n'ala Igbo ka ị nọ n'ala mmadụ ọ dị mkpa maka na oke anaghị eri ihe onye mụ anya mana asụsụ Igbo anyị o tere a na-amara amụma na ọ ga-ala ọtụtụ sị na ọ ma ekwe omume na ọ ma ala na ọ ma ala mana ọ ma ala abụghị n'ọnụ na asụsụ Igbo ama ala bụ mbọ anyị gbara maka na e lee anya tata ọtụtụ ụmụafọ Igbo amarọzi asụ Igbo ma ndị okenye ma ndị ụmụazị ma anyịnwa ndị na-eme na anyị ma asụ Igbo ọtụtụ oge anyị sụgido okwu bụ na anyị sụrụ Igbo anyị etinye oyibo ya bụ na ọ bụkwa ọrụ dịrị mụ na gị ka anyị kpọkọ aka ọnụ wee fụ na asụsụ Igbo alaghị ụnụ ma na asụsụ Igbo na asụsụ bụ ọnatarachi Chineke ji wee gosi ndị ọbụla o nyere ndị ọbụla asụsụ nke ha nye ndị ọbụla omenala nke ha ka ha were omenala afụ wee fee nyanwa bụ Chukwu were asụsụ ha wee fee nyanwa bụ Chukwu ọ ga-abụ ị na-agwa Chukwu ihe na-agwa ya n'olu asụsụ be gị ka ị ghara iwere asụsụ ọzọ ị sụgido ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị chọrọ ikwu ka i kwuru mana i were olu asụsụ nke nna gị were sụọ ya ị na-ekwu ịmara ma ihe ị na-ekwu na-eme ihe ị na-ekwu chukwu ị gwara anụkwa ya n'asụsụ gị ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu na anyị ncha ga-ejikọ aka ọnụ kwalitebe asụsụ igbo na be anyị dị iche iche ịgba mbọ fụ na ị na-asụ igbo na-akụziri ụmụ gị igbo ọtụtụ ndị bi n'ala igbo amaghị asụ igbo ndị bi n'ala mmadụ ọtụtụ amaghị asụ igbo ụmụ ha amaghị asụ igbo ya bụ tata ife m na-agwa ụnụ bụ ụmụnne m ka anyị bido n'oge chụba ewu ojii maka chi ejiri ọ bụ eziokwu na otu osisi anaghị eme ọfịa ọ nya ka m ji sị na anyị gbakọ aka ọnụ nyụkọ mmamịrị ọnụ ọ gbọ ụfụfụ ya biko sonyere anyị na Facebook anyị na YouTube nke ndị otu Fada Peter asụsụ Igbo nkwado asụsụ Igbo nke Fada Peter ọ bụrụ na i sonyere anyị ị ga-enwe ohere ịkụzi ife ị chọrọ ịkụzi anyị na-ede n'Igbo anyị na-ede n'oyibo ọ bụ na o nwee ihe ụfọdụ ị chọrọ igosi i tinye ebe afụ ndị mmadụ esikwa na ya wee mụta ife ya bụ anyị na-ayọ unu biko ụmụnne ka anyị jikọ aka ọnụ ka anyị gbanye mbọ asụsụ Igbo ama anwụ n'ihu anyị ọ bụ na anyị nyefee n'aka ụmụ anyị ụmụ anyị jidesikwa ike o si n'aka fere aka mana ọ bụrụ na anyị enyefeghị ụmụaka anyị nsogbu ga-adị ya bụ ana m ekele ụnụ aga m na-apụta oge ụfọdụ pụtakwa maka na enwere m ọtụtụ ihe m chọrọ ikwu gbasara asụsụ na omenala Igbo mana ama m na mgbe ụfọdụ ndị mụ na ha na-arụ ọrụ na ndị na-enye aka ga na-apụta na-ekwu ụfọdụ ihe ndị ọzọ ha chọkwara ikwu na-ekwupụtagasị ihe ndị ọzọ anyị na-emegasị Ah, ka ọ na-adị taata ọ laa taa echi bụ nta udo dịrị ụnụ echefukwana isonye anyị na Facebook anyị na YouTube anyị ndewo ụmụnne ka ụmụ chi